Trí do haon náid beo Dia dhaoib Brian anseo ag léamh na nuaíocht as Meiriceá don aonú lá fichead mí Mheithimh dhá mhíle is a sé déag, Dé Máirt. Feachtas Donald Trump Is cosúil go bhfuil Donald Trump nó a fheachtas, cibé i bhfiacha domhaine, domhaine? deirimse, cibé, ó thaobh bailiú cistí de, bailiú airgid de. Agus tugtar le fios go bhfuil ciste cogaidh Trump dealbh, a bheag nó a mhór. Bhí ceathracha a haon milliún dollar breise ag Hillary Clinton ar láimh aici i dtús mí Mheithimh. Tugtar an buntáiste is measa ar iarrthóir uachtaránachta ariamh ar an ar an suíomh mar atá do Trump. Faoi láthair Trump gach lá gach nóiméad atá san nuaíocht agus baineann an dara scéal le Donald Trump go háirithe a chúntóir dlí Roy Cohn. Tugtar le fios gurb é Roy Cohn a chabhraigh Trump a mhúnlú mar atá sé anois, agus tugann feachtas Donald Trump cur chuige an dlíodóra seo chun cuimhne. Scéal idirnáisiúnta as na críocha gafa ar an mBruach Thiar bainteach le scéal eile a raibh muid ag caint faoi. Fiú má tá plódchampa déanta den Phalaistín ag Iosrael, tá ag éirí leis na Palaistínigh

in áiteanna nach bhfuil ceamaraí faire ag breathnú. An faitíos is mó atá ar dhaoine ná nach féidir a bheith cinnte an daoine iad seo atá ag téaltú isteach san Iosrael i gcomhair oibre nó an daoine iad atá ag téaltú isteach chun ionsaithe a dhéanamh ar Iosraeligh? Ní fios. Táthar ag cáiniú na bpóilíní as chomh drogallach is a bhí siad ionruathar a dhéanamh sa chlub oíche in Orlando tar éis gur ghabh an dúnmharfóir, tá a ainm dearmadta agam, Martin rud eicínt, eh, eh, ar oíche an tSathairn ar an dóú lá déag de Mheitheamh. Níl mórán eile le rá agam faoi sin, leanfaidh mé ar aghaidh. Tá Orlando suaite agus tá pobal Orlando ag i ndobrón go fóill. Sea, ní bhfaighidh mé an seans an focal 'gaotaireacht' a úsáid muna rachaidh mé ar ais go dtí scéal sin Donald Trump. Tugtar le fios gur bhain Donald Trump

Agus más ea, tá an India ag iarraidh níos mó infheisteoirí a mhealladh agus mar sin tá siad ag glanadh an chosáin, mar a déarfaí, ag súil go dtiocfaidh infheisteoirí isteach. Bhí mé ag caint. cheana faoin tionóisc aeir seo i bPalomares na Spáinne nuair a thuairteáil dhá eitleán bhuama de chuid Aerfhórsa Mheiriceá. Labhraíonn José Manuel González Navarro faoi, duine ón áit is dócha, agus tugtar le fios go bhfuil coilm ar an gceantar sin ó shin i leith, go háirithe agus aerfhórsa Mheiriceá chomh drogallach sin airgead a íoc do shláinte ná do athchóiriú na háite. Brexit, ní fios go fóill cé mar a vótálfaidh an Bhreatain, ach tugann scéal sa New York Times le fios go dtugann an Brexit briseadh eile chun cuimhne, an briseadh a rinne an Bhreatain leis an bPápacht cúig chéad bliain ó shin. Ré nua sa Róimh? Níl fhios agam cad í an Iodáilis ar ghluaiseacht na gcúig réalt, ach tá gluaiseacht na gcúig réalt tar éis stangadh a bhaint as na gnáthpháirtithe polaitíochta san Iodáil agus tá Virginia Raggi,

Tá cás cúirte ag leanacht ar aghaidh i Nua-Eabhrac atá aisteach mar is beag fianaise atá againn go ndearna an bhean an rud atá á chur ina leith ach,

faoistine, is cosúil, dúirt sí go ndeacha an kayak an bhuachalla seo bhéal faoi agus gur thóg sise an céasla ón fhear agus í ag streachailt san uisce. Scéal uafar amach is amach. Drochscéal do lucht na gcearta síbhialta ó Chúirt Uachtarach Mheiriceá Deir Cúirt Uachtarach Mheiriceá go mbeidh fianaise ó stopanna mídhleathacha póilíní inghlactha agus inúsáidte. Más amhlaidh go bhfuil barántais neamhghlanta amuigh ar na hamhrastaigh, rud a fhágann gur féidir na póilíní daoine a stop ar dtús, fáil amach an bhfuil barántais amuigh orthu agus ansin, an dlí a chur orthu. Ní aontaím le cinneadh na Cúirte Uachtaraí ach ní breitheamh mé. Tá toirmeasc i Nua-Eabhrac agus i gConnecticut ar raidhfil leath-uathoibríoch agus is toirmeasc ciallmhar é, dar liomsa, ach más ea, tá na tá na craiceáilteoirí gunnaí tar éis an toirmeasc seo a achainí a dhéanamh in aghaidh an toirmeasc seo chomh fada le Cúirt Uachtarach na Stát Aontaithe ach deir an Chúirt Uachtarach nach n-éisteoidh siad leis na leis an achainí. So, sin deireadh leis an scéal sin agus fanfaidh an toirmeasc in áit, buíochas le Dia, dar liomsa. Sceathrach coiréil. Níl mórán ar eolas ag daoine faoi coiréil. Tá muid dul, an scéal ag caint faoi forlíontán na heolaíochta a thagann amach sa New York Times Dé Máirt, agus is mistéir amach is amach é sceathrach choiréil, cé mar a aibíonn sé agus cad a chuireann stop leis agus cad iad na deacrachtaí timpeallachta a bhánaíonn sé. Cibé, tá eolaithe ag deifriú tuiscint a fháil ar deasghnáth aduain síolraithe an choiréil le fáil amach conas sceirí atá i mbaol a shábháil timpeall an domhan. Níl a fhios agam céard a dhéanfaidh siad ach sin é. Tá Seanadóirí Mheiriceá ag ceistiú Áisínteacht Dópála an Domhain faoin mhíláimhseáil gránna a rinne siad ar chás na Rúise i leith dópála. Níl a fhios agam cé hé John Reuter, ach is cosúil go raibh baint aige le Polaroid agus ceamaraí ollmhóra. Agus deir sé nach raibh an gnó briosc go leor le leanacht ar aghaidh leis an ngnó, mar sin tá sé ag cur deireadh leis an ngnó. Deir ionchúisitheoirí sa Ghearmáin nár Nár dhúirt Volkswagen, sciobtha go leor le hinfheisteoirí faoin scannal scéghás, tapa go leor. Seo rud suimiúil, dar liomsa, agus caithfidh mé rud a sheiceáil anseo, is le cinntiú go bhfuil an ceart ann. Sea. Tá ríomhairí na Síne ag breith ar ríomhairí an Domhain Thiar. Den chéad uair, tá an ríomhaire is tapúla ar domhan ag úsáid gabh mo leithscéal anois, is focal saghas neamhrialta an ceann seo. Sé sliseannaí. Slis. Sliseannaí. Ag, ag úsáid sliseannaí déanta sa tSín. Ná. Sin deireadh le, leis na comhlachtaí móra Iartharacha. Leanfaidh muid ar aghaidh. Bhí tionóisc uisce uafásach sa Rúis inar maraíodh ceathrar páiste déag agus tá cúigear cúisithe mar gheall air. tar éis gur chuir an rialtas sleamchúis ina leith, ní amháin sleamchúis, ach sleamchúis coirpeach agus meargántacht. Ba iad seo cúntóirí agus ceannairí an Champa Samhraidh, campa samhraidh ba ea é, agus cuireadh na páistí seo amach i stoirm agus ní nach ionadh gur maraíodh iad. Tá, ó, seo focal anois, a bhí ar eolas agam roinnt míonna ó shin agus caithfidh mé é a lorg arís agus níl fhios agam, sea, tá, Táthar ag leanacht ar aghaidh leis le cur faoi chois an fhreasúra i mBahrain, deir ríocht Sunnaí Bhahrain go bhfuil siad tar éis saoránacht chléirigh chléirigh mullaigh a tharraingt siar. Anois is breathnaítear ar an gcléireach seo mar ghuth na Sííteach san áit agus ní ní comhartha maith é go bhfuil Bahrain á mhúchadh mar seo. Tá grúpa cosmhuintire i mBoston ag cur in aghaidh Ospidéal Páistí Bhoston, nó le cruinn faoi, cur in aghaidh forbairt an ospidéil, mar gheall ar na pleananna atá ann gairdín,

saorálaí i Mississippi 52 bliain ó shin agus, creid nó ná creid, d'fhan an cás, an fiosrúchán sa dúnmharú, beo ar feadh an ama go léir agus táthar ag cur deireadh leis an bhfiosrúchán anois, 52 bliain i ndiaidh a thosaithe. Ní léir gur rugadh ar na dúnmharfóirí riamh ach. Sin sin. Hillary Clinton agus Donald Trump, tá pleanannaí ag Hillary Clinton gleadhradh a thabhairt do Donald Trump do, bhuel, do phleanannaí eacnamaíochta Donald Trump in óráid i gColumbus, Ohio. Tá siad ag iarr, tá sí ag iarraidh Trump a.

gcuirfeadh a mheargántacht tús le cúlú eacnamaíochta nua domhanda. Tá daoine ag clamhsán i mBrooklyn Heights mar gheall ar na cúirteanna cispheile. Táthar ag rá go bhfuil an iomarca torainn ag teacht uaidh, an iomarca calláin, ach tá na himreoirí ag oideachais i leith na gclamhsán. Uber, mar a tharlaíonn, cé go bhfuil Uber ar an talamh anois seacht nó ocht mbliana, déarfainn, níor úsáid mé é go dtí coicís, trí seachtainí ó shin b'fhéidir, agus tugtar le fios anseo go bhfuil Uber tar éis méid ábhalmhór airgid a bhailiú ó cuireadh tús leis sa bhliain dhá mhíle is a naoi. Cúig mhíle milliún déag dollar, slán a scéalaí. Tá Uber ag déanamh thar barr ag bailiú cistí, ag bailiú airgid, agus. Tugtar le fios sa scéal seo gur bailiú teanntásach é seo, níl mé ag rá dána ná mídhleathach ná tada mar sin, ach go bhfuil siad ag bailiú airgid go teanntásach, cibé áit is féidir leo é a fháil. Céard a dhéanfaidh siad leis an airgead sin? Tá Apple ar tí Siopa miondíola a oscailt san India, áit a bhfuil margadh ag fás sna theileafóin chliste agus áit nach bhfuil mórán láithreachta ag an ollchomhlacht Meiriceánach seo. Tá an. now seo focal arís a bhí ar eolas agam tamall ó shin, b'fhéidir go mbeidh orm breathnú sa bhfoclóir, níl mé ag iarraidh sin a stiúradh. Gabh mo leithscéal. Ní minic mé ag déanamh seo, so tá súil agam go maithfidh sibh dhom é. Sure, bhí an ceart agam. Cá bhfuil m'fhuinneog? Sin é m'fhuinneog. Dia dhaoibh, tá mé ar ais. Tá Cúirt Uachtarach Mheiriceá tar éis a thabhairt le fios nach féidir leis an Aontas Eorpach an dlí a chur ar RJ Reynolds mar gheall ar sciúradh airgid faoi dlí coiriúlachta eagraithe. So, brón orm, Aontas Eorpach. Tá drogall ar infheisteoirí i Londain eh, infheistiú a dhéanamh in eh, ofrálachaí tosaigh poiblí, sin nuair a chuirtear comhlacht ar an stocmhalartán den chéad uair. Agus tá comhlachtaí tar éis moill a chur lena bpleanannaí cláraithe go dtí tar éis an vóta ar Brexit Déardaoin. So, sin é. LeBron James, tá siad fós ag caint faoi LeBron James agus deirtear gur imir sé chomh maith sin insan chluiche sin in aghaidh na Golden State Warriors. Cá bhfuil an Golden State? Níl a fhios agam go fóill go raibh sé beagnach iomarcach. Ba é an chéad imreoir i stair an NBA.

The innocent have nothing to fear, a deir Stuart Stevens, an scríbhneoir. Is aoir é an leabhar seo faoi feachtas uachtaránachta sa todhchaí chóngarach, mar atá na Stáit Aontaithe ag starragánacht tar éis cúlú uafásach eacnamaíochta agus mar atá an Páirtí Poblachtánach ar tí inphléascadh agus titim isteach ar féin. Daoine básaithe, Fuair Richard Link, bás in aois 98, ní bheadh aithne agat ar Richard Link ach bheadh aithne agat ar roinnt den tallann a chuir sé chun cinn nuair a bhí sé ina bhainisteoir tallainne. Eisean ba chúis le Andy Griffith, ar múinteoir ardscoile é, múinteoir ceoil ardscoile é ag an am, chun cinn mar aisteoir agus mar ar lainseáil sé Andy Griffith ar shlí bheatha aisteoireachta an-rathúil. Margadh cliste a bhí ann, Léiríodh Andy Griffith mar shampla, mar eiseamláir seascair den shean-Mheiriceá, Meiriceá an bhaile bhig, agus déarfaí, b'fhéidir, go raibh tóir ar an gclár seo, an gclár teilifíse seo, mar gheall ar chomh suaite agus a bhí na seascaidí nuair a tháinig an clár teilifíse seo amach. Athfhriotal, Níl tada le rá agam faoi John Mina, ceannaire póilíní Orlando, ach go leagann seisean na báis go léir insa chlub oíche ar an amhrastach agus ní ar na póilíní. Eolaíocht Bíonn forlíontán eolaíochta ag an New York Times, mar a dúirt mé, agus tugtar le fios faoi na carthanais bia seo i Meiriceá, nach fadhb ocrais go cruinn atá ag na daoine a úsáideann na carthanas, na gcarthanas seo. Go deimhin níl na daoine seo tearc-chothaithe in aon chor, ach murtallach agus ag fulaingt faoi dhiaibéiteas. Conas cur chuige? Aclaíocht Tá aclaíocht go maith don inchinn. Táthar ag rá sin le fada. Deir dalladh eolaíochta faoi. Ach ní fios go cruinn conas mar a athraíonn aclaíocht an inchinn agus conas mar a fheabhsaíonn sé é. Is rud beagáinín aduain é, déanta na fírinne. So, sin iad na scéalta móra don aonú lá fichead mí Mheithimh 2016. Tá súil agam gur bhain sibh tairbhe as agus go mbeidh muid ag. caint le chéile arís sar i bhfad, idir an dá linn, buím, guím, rath Dé oraibh go léir, agus go gcumhdaí Dia sibh.